Mawoni ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Belgium ndipo ndiyokhudza Jean-Claude Van Damme. Inu tagwirani chakumwa teni ticheze. Mawoni ndine Jack. Ndiye Van Damme dzina lomwe anabadwa nalo lomwe anampatsa atabadwa linali Jean-Claude Camille Francois van Varenberg ndipo anabadwa pa 18 October 1960 ku Brussels ku Belgium. Mayi ake Eliana pamene bambo ake Eugene Varenberg. Tsono makolo ake amagwira ntchito yogulitsa maluwa. Atali mwana amakonda kuonera mafilimu kwambiri komanso amakonda makatuni. Filimu yoyamba yomwe amanena kuti inamusangalatsa kwambiri, inampatsa chikoka chopanga mafilimu, inali ya Lawrence of Arabia. Ati chifukwa choti ankaoneka wofowoka, wolenguka kwambiri, abambo ake ankakonda kunena kuti ah, ndi wofowoka kwambiri eti, nde anampanga enroll ku Shotokan Karate School. Ati anthu amene anali kumenekoko anali akuluakulu okhaokha. Iye anali mwana, anali ndi zaka 10 koma bambo ake amati, Iyayi, uyuyu akhale ndi mphamvu eti, apime pang'ono. Ndiye anapeza kuti anaikonda kwambiri karati ija komanso anayamba kumapanganso kickboxing. Ali ndi zaka 16 anayamba ballet. ballet zovina zija eti sono akuti ndizolingana pang'ono eti as much as karate ndi kickboxing ndizokhala ngati za ndewu koma ballet umafunika olo mayimidwe mene uwongolere khosiri mwendowu ma stretching amapanga aja chani zonsezo kuzilumikiza zinali zonena kuti zinampanga kuti akhale ndi physique komanso mmene amapangira uja ma stretching ake aja chani zinamthandiza zonse combination iyo nde anali woti amakonda kuvina kwambiri komanso kickboxing kenako ati anayamba bodybuilding kunyamula ma weight nde ati amapanga bwino amazitha zonyamula ma weight izo anapanga nawo competition ya mr belgium ndipo anawina kukhala mr belgium mu 1978 kenako anaphatikiza kuyambanso kupanga taekwondo ndi muay thai ati ma actors amene ankamusangalatsa omwe ankaasilira kuti amaona ngati kuti ntazakhala ngati awa anali achina charles bronson achina james dean stallone bruce lee anajoyina nawo belgium karate team eti and anawina ma competition ambiri anali munthu onena kuti amapambana ndithu rekodi yake anawina ka 44 matournament komanso analuza ka 4 nde panali munthu otchedwa patrick teugels amene nthawi zonse akamenyana naye pa tournament van damme ankaluza anayesera kumenyana naye pa belgium lightweight championship Van Damme analuzaso nde zimamuwawa kuti nthawi zonse amangoluza akamenyana ndi Teugels nde mu 1977 kunalinso tournament ina eti yamphamvuso kwambiri and Van Damme analolera kuti akamenyananso ndi Teugels uja nthawi imeneyo aliyese anthu amene amapanga bet amanena kuti ah,

ndipo anawina by technical knockout inali tko mu round 1 mu 1979 anampasa kapati ko- kakang'ono koti sanampangeso credit mu filimu ya ku brussels komweko eti ku kenako mu 1982 van damme anapanga retire anasiya zomapanga matonamenti za karatezo amathandiza makolo ake kugulisa maluwa Kenako anatsegula gym. Ati gym yake inkayenda bwino kwambiri ku Brussels. Inali yonena kuti ati imadziwika, imatchuka, ankayitcha California gym. Amapangako zovina, aerobics, bodybuilding ndi karate. And amapanga ndalama kwabasi. Ati kenako tsiku lina anangoyigulitsa gym ija. ati abambo ake osamvetsa kuti iwe mmene ukupangira ndalama mmene zinthu zikuyendera ungagulise gym ananena kuti basi ndagulisa gym ndikufuna ndipite ku usa ndikayesere mwayi kumene koko kunena kuti za acting zanga zikayenda bwanji ati abambo ake sizinasangalatse chifukwa anali kuti amachita bwino kwambiri ndi gym yakeyo anaigulitsa basi kupita ku usa nde kumeneko anakhala kusakasaka ntchito kuvutika chani anabwereranso ku brussels sizinayende anakhala pang'ono ku brussels anabwereranso ku usa kuti akayesereso nde ntchito zomwe amagwira zinali ngati za delivery pena anali bouncer amapanga ntchito ngati driver eti zoyendesa anthu zonena kuti basi tintchito ting'onoting'ono kwinaku akuyesayesa kumapanga ma auditions Kenako anapezeka kuti anayamba kupita ku karate studio ya Chuck Norris nde anakumana ndi Chuck Norris. Chuck Norris anamusangalatsa chifukwa kuti amadziwa kumenya eti amadziwa karate nanga si Van Damme anali ndi experience kuyambira ali ndi zaka 10 nde Chuck Norris anamuuza kuti ukhale sparring partner wanga akamapanga spar chani kuti azipanga practice ndi iyeyo nde anatani anakhala ngati adziwana kenako Chuck Norris anamulembanso ntchito Van Damme uja kuti akhale bouncer wa kubala kwake. Anali ndi bar. Van Damme anali bouncer wa bala ya Chuck Norris. Nde atani ankavutika kwambiri ndalama eti after kugulitsa gym basi ntchito zayapa ndi apo ati zimavuta kwambiri kuti zinthu zikhazikike ku USA. Anakhalira ma audition, kulembera makalata uku ndi uku, kutumiza zithunzi zake akupanga ma stretching akutani kuti ndimatha izi, ndimatha izo, ndimavina, ndimadziwa karate, koma ntchito sizimapezeka. Mu 1984 pamene Chuck Norris ankapanga filimu ya Missing in Action anampasa Van Damme kapati kokhala gulu la ma stunt, ma stunt crew, nde anakhala ngati wapangako ka ndalama. After pamenepo mu 1986 anapangaso mwayi anamuyika mu filimu ya No Retreat No Surrender, iyeyo anali nyambalo, mu filimumu chinali chi Russian villain, nde anakhala ngatinso ampasako kapati kotani, kowoneka.

uwu ndikukakhala limodzi mfilimu ndi Schwarzy nde atapita kukapeza kuti filimu yake inali predator nde iye kufufuza kuti pati yomwe atampase ndi yotani anaona kuti ampasa pati yoti iyeyo ndi amene ati akhale predator and chimene anamusankhira kuti iye akhale predator chinali cha mamuvu ake eti mmene chimathamangira mmene chimamenyera chani amafuna munthu wa fiziki yamphamvu komanso odziwa kumenya ngati mmene amapangira Van Damme nde Van Damme anati okay anampatsa chisuti china chake kuti avale aziyesezera eti kuti tathamanga utani tatere kenako ah, iye akuti zikukhala bwanji mapati akewa mpameneno amazauzidwa kuti iyayi iweyo sikuti uzaoneka nkhope eti iweyo uvala chisuti ichi chidzakhala ngati chinyamanyama mmene chilili chipredator chija nchomwe chizioneka osati iweyo ayi ife tikufuna mamuvu akowo iye sizinamusangalatse ati ankangodandaula pamene paja chisuti chikutentha kwambiri e ndikumakomoka ndikavala chisutichi e chani ati zinamuyipira kwambiri kuti saoneka nkhope nanga si iye amafuna kuti mwayi wake eti kunena kuti zitseko zitseguke anthu amudziwe nde amaona ngati filimu yoti akakhale ndi Schwarzenegger ndi yomwe ingamutsegulire chitseko komano nkukapezeka kuti akuti pati yakenso ndiyonena kuti nkhope yakenso sikaoneka nde amaona kuti ah tsono nde anthu adziwa bwanji kuti ndi ineyo mpakana chifukwa kaya madandaulo anachuluka kaya zinatani iye amanena kuti anadzidomoka ena amanena kuti anamuchosa ntchito sizidziwika Anap- anayikapo munthu wina kuti akhale predator basi iye zimenezo anazitani anazitaya nde anakhumudwa kwa basi kumaona ngati kuti "Ah, nde basi zinthu sizikuyenda ayi eti mpamene mu 1988 anayitanidwaso kunena kuti ah, pali film ina yake tikufuna kuti uzatani uzapange anampatsa script chani sinamusangalaseso kwenikweni anangoziona ngati ah, okay ananena kuti ndipanga nawo film yake inali ya Bloodsport Bloodsport amafuna munthu wadzima stretching zakezo wadzimphamvu zakezo chani nde akuti anaipanga anapanga chilichonse chomwe amayeneka kupanga anagwira ntchito anamaliza iye amazadabwa later on kuti aa ah, ah, filimu ijatu yachita bwino kwambiri and inapezeka kuti ndi filimu imene inali ngati breakout role yake yomwe inamupangitsa kuti apange stand out anthu anayikonda kwambiri across the world iye zedi nkumazatutumuka kuti ah filimu ija amakhala ngati wayinyozera ija ndi yomwe yamutsegulira zitseko zomwe iye samatani samayembekera kuti ingamutsegulire ayi koma Bloodsport Nde inali chiyambi kutseguka chitseko kwa Van Damme. Anasintha dzina lake kukhala Jean Claude Van Damme kusintha kuchoka ku dzina lake lalitali lomwe anampatsa bambo ake lija ch- kuti likhale lophweka popanga mafilimu anthu azitha kumutchula bwinobwino. After Bloodsport mafoni nde anayamba kuvuta aliyense amafuna kuti Van Damme akakhale mu filimu yake. Anapanga black eagle after black eagle anapanga cyborg kenako anapanga kickboxer kickboxer nayo ndi fan favorite anthu anayikonda kwambiri and antagonist wa mufilimumu kapena kuti nyambalo ndi tong po nde fascinating fact ndiyonena kuti tong po dzina lake lenileni ndi michel qissi qissi ndi best friend wa van damme monse van damme ankakula ku brussels Monse ankanyamuka kuti basi wagulitsa gym akuti akupita ku usa anali limodzi zonsezo amapangira limodzi ndi Michel Qissi nzake Tong Po-yi amanyamuka limodzi kukafuna mapati kuchoka kusamuka limodzi kuchoka ku Belgium kupita ku usa ndikumavutikira limodzi nde apopo atangopanga breakthrough Van Damme anamubenthulirako nzakeyo pati kunena kuti bwera uzatani uzapange nawo pati sono mafilimu folo

1999 universal soldier the return ndi inferno sono chaka chilichonse amakhala ndi maprojekti choncho kuti mafilimu back to back mafilimu back to back nde zimapezeka kuti zinayamba kumuchulukira ano nde from 1993 to 1996 ati anayamba kumakhala ndi stress ino kwambiri nanga si ukapanga filimu ija ukuyeneranso kuyamba kuipanga promote ayambe kupita m'mainterviews maiko osiyanasiyana chani nde anapezeka kuti anapanga develop habit yogwiritsa ntchito cocaine ati amapanga spend up to 10000 dollars per week kugwiritsa ntchito cocaine nde zinayamba kumupanga affect ati pena amati akayamba kugwira ntchito muja amakhala serious on point ntchito ntchito ntchito ntchito pena angopezeka kuti wasintha basi kubwera ntchito kungochoka kapena basi kumangopanga zina zake zovuta adayamba kulimbana nthawi yake ndi Steven Seagal amakonda kumunena kuti Steven Seagal amangozitenga ngati ndi omenya koma ndi osamenya zoterozo anthu kumadabwa kuti ah, zachaninso anangokumana naye ku party kwina kwake basi mpaka anakaima ali tiye ti menyane ngati umamenya di tione kapena umangopanga zonamizira za film tiye timenyane mpaka Steven Seagal anangoti ah, ine sinabwere kuno kuzamenyana ndi munthu ndabwera ku party ati anapanga kawiri konse zimenezo kuti kumuona Steven Seagal uja kumuchita kona ali tiye timenyane ngati ulidi omenya anthu nkumadabwa kuti ah, ah, kodi zikukhala bwanji eti koma Steven Seagal amapewa amati yayi zimenezo zandeuzo ayi komanso point ina mu filimu ya double impact yomwe anapanga 1991 anali iyeyo eti muli alex ndi Chad eti onse ndi iyeyo anapanga play mapati awiri ngati ma twins kapena ndi ma brothers imene inali kuti test ndithu yomwe inasonyezanso kuti skill yake inali yamphamvu kwambiri ya acting koma chifukwa cha uh, habit ya madrug ija inayamba mpangano affect kwambiri ntchito imakanika kugwira chifukwa ati amagwiritsa ntchito up to 10000 dollars per week madrug amapeza kuti basi abwera ntchito kuja akanangochoka osatsanzika olo kubwera mochedwa olo osabwera nkomwe nde zinayamba kuso, kusokoneza kariya yake anayesera kupita ku rehab kangapo koma zonsezo sizimathandiza amati akapita akangosiya kugwiritsa ntchito madrug aja basi amachoka yekha basi kuti bola azikapitiriza madrugwo nde zimampanga affect kwambiri nde mu personal life Van Damme life yake ndi mmene amapangira mmafilimu mwina chimodzimodzi titero nkhani za azimayi ndi bambo wokonda azimayi kwambiri Van Damme anakwatira ka 5 and chinanso kuzaphatikiza kuti let's say ma actors ena mas- omwe amatengedwa kuti ma action superstars ngati achina Schwarzenegger, Stallone, Steven Seagal ndi ndani onsewo sanatchulidwepo kuti ndi anthu ooneka bwino kwambiri pamene Van Damme kangapo konse anamupanga name ngati kuti action star ooneka bwino kwambiri you sexiest man chani chani nde amamuika pamwamba kwambiri kunkhani zoti ndi wamaonekedwe abwino kwambiri nde kukwatira wakwatira ka 5 of course mkazi mmodzi out of 5 yo anamukwatira kawiri kapena nditi anapanga naye ukwati kawiri van damme anakwatira bodybuilder mzimayi otchedwa gladys portugues nde ali ndi gladys portugues anapezeka kuti mayi wina dzina lake lapierre otchuka kwambiri anali Darcy LaPierre. Darcy LaPierre anali mkazi wa billionaire koma ankakonda mafilimu a Van Damme so much that anayamba kumusilira Van Damme uja kwambiri m'mafilimu mpakana Darcy LaPierre anampanga contact Van Damme uja kumuuza kuti afuna chibwenzi Van Damme sanakani kuyamba ndikuyenda naye nthawi yonseyo Van Damme ali pa banja ndi Gladys Portugues and anali ndi mwana ndi Gladys Portugues yo komano chifukwa choti ah, mzimayi uja Darcy anamufunisisa Van Damme kuti analolera kumusiya bilionea wakeyo mpakana banja lake ndi bilioneayo linatha Van Damme nso anamusiya mkazi wake uja Gladys nkukwatirana ndi ndani ndi Darcy Nde Darcy zomwe ankafuna anazipeza, nanga samafunisisa Van Damme kunena kuti cool analolera kukathetsa banja la Van Damme. Koma ali naye pa banja Van Dammeyo anapezeka kuti Van Damme amakapanga filimu ya Street Fighter yomwe anakapanga ndi Kylie Minogue. And Kylie Minogue superstar oyimba eti Kylie Minogue wa ku Australia ndi oyimba otchuka kwambiri koma anapanga naye Street Fighter. Nde nthawi imeneyoyo Darcy LaPier ujano Uja adalanda banjayu anali ndi mimba ya Van Damme. A Darcy ali kunyumba asiya billionaire uja ak- apeza mamuna oti amasangalasa mmasomu mamuna ake okhala Van Damme. Basitu pa interview a Van Damme anthu akuwafunsa kuti kodi relationship yako ndi Kylie Minogue ndi ya acting chabe kapena pakuchitikaso zambiri. A Van Damme basi kutakasuka pa interview tu kunena kuti "Ii, amene ajanso ndi aja akazanga. akazaketu ali kunyumba a Darcy aja si amuna awo aja a Darcy kumva zimenezo kuyalukiratu pa dziko lapansi kuti mwasiya amuna anu kukathesa banja la nzanu lero uyu akukuyalutsaniyo basitu a Darcy so basi ukwatiso kuthera patipo ukwatiso kuthera pamenepo nde life yake ya van damme ndi imeneyo of course in the end anabwererana ndi gladys portuguese amene anamusiya kuti akakwatire darcy uja komano samakhalabe stable kumbali ya ntchito iyi up and down up and down pena angokhala kuti ali depressed safuna kupanga chilichonse pena akufuna kugwira ntchito akangoyamba basi mwina 3 weeks in a row chilichonse kupanga perfect kenako basi ngokhala okwiya nde izi zimapitirira kwambiri sizimadziwika kuti kodi munthuyu bwanji kenako anazalandira call kunena kuti akapange filimu and anampanga offer kuti amulipira 12 million nde anayankha mokalipira kuti kunena kuti simungamandilipire 12 million ineyo worth yanga ndi 20 million per film kuyambira lero nonse muuzani kaya ma directors ma producers rate yanga ndi 20 million dollars per film ngati zikukubowani mukhoza kuzisiya anachoka pa foni imeneyo ma directors ndi ma producers anaya kuyankhulana anampanga van damme blacklist ku hollywood palibe amene amamuimbiranso kuti tikupasa filimu kapena chani zinthu zake zinapeza kuti zauma eti olo iyeyo ayesere kupempha kuti "Ah, kodi apa pangakhaleko filimu kapena chani panalibe chitseko chilichonse chimatsekuka anampanga blacklist kenako basi anangozizira samaonekanso mafilimu ake amadziwika anali akale omwe aja payekha anayamba kusinkhasinkha kuti kodi iye vuto lake ndi chani ati anayamba kumaganizira kuti kodi kuyambira ali mwana amakhala ndi ma issues onena kuti payekha samatha kumvetsetsa kuti mamudi ake amasintha kwambiri akhala excited akwiya akhala depressed basi kuti ah, akuti ananena mmene anayankhulira mwini wake kunena kuti when i was young i was suffering those mood swings in the morning the sky was blue when I was going to school and to me the sky was black. I was so sad. E, plus zomapita ku rehab zija anaona kuti sizikumuthandiza kusiya madrug nde anangozindi anangochita decide kuti asiye cold turkey. Cold turkey amatanthauza kuti kungosiya ngati lese munthu osuta fodya kungosiya kungosiya basi opanda kuti iye ndizingosuta kaya kamodzi pasiku kungosiya ndi zimakhala zovuta kwambiri nde analowa cold turkey plus exercise anabwereranso ku exercise basi daily ali mu gym kuthamanga bodybuilding, karati, kickboxing koma osagwiranso ma drugs. Anapezeka kuti chifukwa choti chiganizo chimenecho anachimangirira ataona kuti zikumusokonezera tsogolo lake, anapezeka kuti wazoloweradi kukhaladi opanda ma drug. Mu 1998 anapita kuchipatala kuti akangompanga check ngati china chake sichili right. Anampanga diagnose ndi bipolar disorder. Bipolar disorder ndi mental health issue. yoti imapanga affect brain and ananena kuti iyeyo bipolar yake inali extreme mwini wake anafotokoza pa interview kunena kuti sometimes you're gonna like me sometimes you're gonna hate me but what can i do i'm not perfect i am an extreme bipolar and i am taking medication for this anampatsa mankhwala kunena kuti azimwa mankhwala chifukwa bipolar ndi matenda onena kuti munthu umapezeka kuti nthawi zina umakhala wosangalala kwambiri pena ungokhala wokhumudwa kukhala ndi depression yochita kusowesa mtendere pena umazalowano mu mania basi nikufuna kupanga zinthu kukhalano kukhala perfect kupanga china chake penaso basi ena aziganiza kuti basi angozipha ndi matenda onena kuti osowesa mtendere kwambiri koma amapanga affect brain mankhwala alipo anthu akamamwa amapezeka kuti amakhala stableno kumachita manage life bwinobwino ndi munthu woti anawina ma award ambiri pa moyo wake golden lotus award tfca award bollywood movie award video premier award mtv movie award golden raspberry award anawina ma championships a karati, bodybuilding komanso anayikidwa mu Martial Arts History Museum Hall of Fame mu 2020. Mu 2012 anamupangira chi statue cha Van Damme ku Belgium kumpatsa ulemu pa ntchito yomwe anagwira ndipo amamutcha kuti muscles from brussels chifukwa cha zima muscles zake kickboxing yake ma roundhouse ake ndi munthu onena kuti ali very talented komanso ndi actor onena kuti amamutcha bankable actor onena kuti filimu yake olo ikhale kuti budget yake inali yochepa imatulusa ndalama zambiri amene apanga produce wa amapanga ndalama zambiri out of mafilimu a Van Damme ifakti anthu amamukonda ndipo anthu amawakonda kuyambira ma 80s mpaka pano anthu amaonera mafilimu a Van Damme. Ma 2000s anapanga mafilimu angapo achina Derailed, achina Replicant, Wake of Death oti pena amathandiza kupanga nawo direct koma sanachite bwino kwambiri mmene anapangira mafilimu ake a ma 80s kapena ma 90s. After mafilimu angapo ma 2000s ma 2010 chani mu 2012 Sylvester Stallone anampanga contact kumuuza kunena kuti afuna kuti akapange nawo film ya The Expendables 2. Van Damme anali excited kwambiri kukapanga film ndi Sylvester Stallone, munthu oti amantenga kuti amampatsa ulemu kwambiri mu industry and anaitenga ngati mwayi waukulu kuti Anakhala ngati kuti wamugwiranso dzanja kumukweza pamene anakhala ngati wagwa eti nde film ya expendables 2 inapezeka kuti inakhala successful kwambiri van damme anali main villain chinyambalo cha mufilimucho ndipo anapanga bwino kwambiri it was successful inapanga 310 million worldwide kenako akuti Steven Seagal anafunsidwa ngati pa interview kuti za van damme zonena kuti ankafuna kumenyana naye zinakhala bwanji nde Steven Seagal anayankha kuti sangamenyane naye van damme van damme amamuthawa iyeyo nthawi zonse nchimodzimodzi iyeyo kuponda nyerere anthu achasanso nkuthamanga kupita kwa van damme kukamuuza kuti "Ii, zomwe ananena Steven Seagal ndi izi what do you think koma anayankha kuti no he's a good actor i don't have a problem with him zonse zabwinobwino nde after zonse zomwe zachitika pa moyo wake kuti analimbikira ndi kukwera pamwamba mafilimu abwino abwino zonse kuyenda nkudzakhala ngati wagwa after kupangidwa blacklist kenako nkuzapeza kunena kuti anali ndi vuto loti it was a mental health issue anapanga sort zonsezi kuti ma issues onse amene amakumana nawo anachita nawo deal head on anayamba kumwa mankhwala, kukhazikika, kukhala stable, nkuyambanso pang'onopang'ono kupanga rebuild ma film, ma roles ang'onoang'ono kufikira pamene Expendables inazabweranso mu 2012 and then he rose again. Kunena kuti mikwingwirima inabwera kumugwetsa koma anadzukanso. and then he became big again. Mu 2013 a Volvo Trucks anamuika mu advert yawo pamene anapanga epic split chi stretching chija anapanga ma, pa, pakati pa matruck awiri chija kuti it was actually epic and anabwereranso kubebanso kukhalanso Van Damme Van Damme of course pano anakula anakhazikika ati amapanga spend most of the time ku gym, ku ma karate school, kupanganso act ma roles osiyanasiyana komanso amapanga spend nthawi ndi azinzake achina Tong Po aja, achina Bolo Yeung amakhala kumachezeranabe to this day. Koma ndi munthu onena kuti anapanga mbali yake in the movie industry anali